Tá foireann láidir roghnaithe ag Loch Gamhna don chluiche leathcheannais sa sé. Ryan McGahern atá ansan sa líne leathchúil, captaen na foirne, agus taithí idirchontae ag roinnt mhaith imreoirí, leithéidí Conor Brady, Cian Madden, Conor Madden agus Oisín Pierson. Tá dhá athrú déanach déanta ag Ramor Aontaithe don chluiche leathcheannais so, agus an chéad cheann i lár páirce le Enda Maguire istigh in ionad Sean Brady. An t-athrú eile i measc na dtosaithe, Adrian Cole ag tosnú in ionad Conor McNulty agus sé Jack Brady ag uimhir a sé, captaen na foirne. Is deis ansan ag an tús an chéad cúilín a aimsiú ag Ramor Aontaithe, an ceann san oibrithe isteach agus thar an trasnán ansan ag James Bradley, tús maith ansan. Tá siad ag iarraidh dul thar n-ais dtí'n chraobh agus go deimhin an chraobh buaite go deireanach in 2021. Tús maith leis an gcéad scóráil agus seo chugainn arís iad. Slua deas bailithe isteach go dtí Páirc Kingspan Breffni tráthnóna. Imirt an-deas ansan agus oscailtí ansan, deis lena chiotóg. Blocáil maith déanta ansan agus ag an deireadh an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt. Bhí seans maith ansan. Címid arís. Tháinig an pheil isteach chomh fada le Oliver McChrystal ach blocáil den chéad scoth ansan ag Cillian Brady agus an ceann seo glanta. Seilbh arís ag Ramor Aontaithe agus dul chun cinn á dhéanamh ag Conor Bradley. Tá sé ag dul siar ag an deireadh le seans ag Ben Smith. An ceann san oibrithe isteach agus thar an trasnán, scór maith eile. Níl aon cheist ná go bhfuil formhór na seilbhe ag Ramor Aontaithe ónar thosnaigh an cluiche agus beidh siad breá sásta a bheith in uachtar ag an staid seo. Anois tá spás go leor ansan ag an lántosaí, sin é Oisín Pierson agus ceann díreach thar an spota dubh. Scór a theastaigh uathu ach arís spás an iomarca tugtha ansan dó. Anois tá Loch Gamhna feabhsaithe le cúpla nóiméad anuas, d'fhear nó dhó craobh as a chéile buaite. Ba bhreá leo a. smacht a choimeád ar an gcorn ar feadh tamaillín eile agus dul thar n-ais dtí'n chraobh sin níos fearr. Scór maith ansan ag Conor Madden, diaidh ar ndiaidh iad ag teacht thar n-ais agus ar comhscór anois. Ceann oibrithe isteach cliste. Pasanna ag dul ar dheis agus ar clé ag an deireadh, isteach chomh fada le Enda Maguire agus tá sé sin thar an trasnán aige. Scór maith roimh an briseadh Ramor Aontaithe cúilín chun a maitheasa, 8 in aghaidh 7. Is deacair na foirne seo a scarúint óna chéile. Ó, tá réiteoir ag faire ar chúrsaí ansan. Scaoileann sé leis an imirt agus lucht bainistíochta an dá thaobhlíne gan a bheith sásta ach an imirt ag leanúint ar aghaidh ansan. Tá fear sínte ansan agus, bhuel, fuair sé sonc ansan. Címid arís anso, seilbh bailithe ansan agus ag deireadh na cosa bainte gan cheist ansan de Brian O'Connell agus tá an cárta dubh taispeáinte ansan. Sea, cárta dubh agus. Bhuel, ní mó ná sásta a bhíodar ach ceathrar déag anois ag Loch Gamhna ar feadh tamaillín ag tús an dara leath agus tugann sé sin buntáiste ó thaobh uimhreacha do Ramor Aontaithe. Seilbh anois arís acu an ceann san ag preabadh ach ag an deireadh seilbh coimeádaithe. Oibrithe isteach sa lár, tá sé deacair anois iad a chloí. Fear sa mbreis ag gearradh tríd i gcónaí, seans ansan an ceann san. Oibrithe isteach agus tá cúl ansan. Cúl iontach ag an deireadh, Gareth Mannion. Bhíodar ag dul ó dhuine go duine, fuair sé seilbh ansan ar imeall an D, lean sé leis agus i ndáiríre chuaigh sé tríd ró-éasca agus urchar íseal isteach sa líontán. Ramor Aontaithe chun tosaigh, babhta amháin eile. Seo chugainn arís iad. Spás gan aon cheist ansan agus deis ag Ramor Aontaithe an ceann san dul ó dhuine go duine trasna an chúil agus ag an deireadh tá sé críochnaithe sa líontán ag Jack Brady, an captaen, ach sé an fear a chruthaigh é sin ná Adrian Cole. Címid arís rith sé agus spás os a chomhair amach agus níl aon cheist Loch Gamhna an-oscailte, ní raibh sé pioc leithleasach. Trasna ansan, chomh fada le Brady agus cúl uimhir a dó ag Ramor Aontaithe. Anois, ar an dtaobh eile, tá oscailtí ansan, b'fhéidir, agus seans ar chúl, an ceann san íseal isteach san eangach. Ó, sárchúl ansan ag Seánie Hartin agus ní féidir do shúil a bhaint den chluiche anois. Iad ag dul scór ar scór, spás istigh ar imeall na cearnóige agus Hartin le huillinn an-ghéar isteach thar an chúl báire. An bhearna sin laghdaithe arís. Anois gach seilbh chomh tábhachtach ag an staid seo den chluiche. Dhá chúilín idir na foirne anseo i bPáirc Kingspan Breffni. Deis arís, babhta amháin eile ag Ramor Aontaithe an ceann san lena dhorn curtha isteach ag Gareth Mannion agus cúilín luachmhar ag an staid seo den chluiche aige. Sin é an fheadóg dheiridh séidte ag an réiteoir Pat Clarke agus, bhuel, tá siad thar a bheith sásta, Ramor Aontaithe thar n-ais ins an cluiche ceannais, 2-10 acu siúd, 1-11 ag Loch Gamhna. Listen, we didn't expect anything less here, coming to take on the three in a row seeking county champions and uh, you know, you'd have to say that Gowna put on the best version of themselves this year.